2022 tinaona russia ikulanda madera ena ku ukraine by force 1909 austria hungary inachitanso chimodzimodzi komabe anthu ambiri aku bosnia sanali okondwa kuti azilamulidwa ndi ufumu umenewu iwowa ankafuna kukhala mbali imodzi ya serbia chifukwa kumeneko ndi kumene kunali mtundu wawo 1910 achinyamata ena anakhazikitsa gulu la zigawenga lotchedwa young bosnia cholinga chawo ankafuna kuthetsa ufumu wa austria hungary komanso ankafuna serbia ndi bosnia apange unify ndi kukhala dziko limodzi achinyamata ambiri ochokera ku serbia croatia akhristu komanso ena asilamu anajoyina ndi kukhala mamembala a gulu limeneli linali sande pa 28 juni 1914 pamene prince ferdinand anapita ku bosnia kukacheza iyeyu anali heir to the throne wa ufumu wa ku austria hungary anafika mu mzinda wa sarajevo pamodzi ndi mkazi wake wotchedwa sofia koma pamene anakwera galimoto ndi kumapita ku town hall mamawa wa tsikulo munthu wina anaponya bomba pa mdipiti wa magalimoto mwamwayi bombalo linamuphonya ndi kupulumuka pamene amabwerera ulendo umenewu mnyamata wina wa gulu la young bosnia gavrilo princip anaomba futi ya pistol mnyamata ameneyu anaona mdipiti wa magalimoto a prince ferdinand ataona choncho atamuyandikira anaomba futi ya pistol iyeyu sanaphonye anali sharpshooter anamuombera ferdinand mutu komanso pamimba anaomberanso mkazi wake ngakhale asilikali anayesera kuthamangira nawo kuchipatala palibe chimene chinathandiza onsewo anamwalira ndipo mitembo yawo inatumizidwa ku vienna kukayikidwa m'manda nayenso gavrilo princip pamodzi ndi anzake 24 anamangidwa ndi apolisi nkukasungidwa ku ndende iyeyu anali mnyamata wa zaka 19 akhoti atamufunsa chifukwa chimene anapangira zimenezi anayankha kuti amafuna austria hungary ichoke ku bosnia zili ngati panopa vladimir putin walanda mzinda wa Avdiivka ndiye munthu wina wa ku ukraine amuphe putin posonyeza kukwiya ndi kulandidwa kwa Avdiivka ndi mmenenso zinakhalira mu 1914 ngakhale dziko la austria hungary linalanda bosnia herzegovina by force anthu aku bosnia sanali okondwa ngati mmene zikuchitika panopa Putin akulanda Ukraine koma anthu ena aku Ukraine sakusangalala. Iye uja Putin akugwiritsa ntchito force. Ndiye zikhoza kutheka kunena kuti munthu wina wake wachete akhoza kusunga mpeni kumphasa Putin kupita ku area imene ija ndi kumuombera kumupha. Ndi mmene zinakhalira nthawi imeneyo. Dziwani kuti mnyamata ameneyi Gavrilo Princip amathandizidwa ndi asilikali a dziko la Serbia. Iyeyu ankangogwiritsidwa ntchito koma amene anakonza chiwembu chimenechi weniweni anali asilikali a ku serbia anangomutsogoza iyeyu ukamuombere prince ferdinand austria hungary itazindikira kuti asilikali amakhudzidwa inakwiya ndikuyamba nkhondo ndi dziko la serbia russia itaona zimenezi inalowerera chifukwa serbia anali abale awo nayonso germany inalowerera kumbali ya austria hungary anayamba france komanso belgium britain inali pa ubale wabwino kwambiri ndi belgium ataona kuti germany ayamba belgium anakwiya ndi kulowerera nkhondo kumbali ya Russia. Apapa chimene chimachitika aliyense amalowerera m'bale wake. Serbia, Austria-Hungary idayamba nkhondo ndi Serbia. Russia inalowera kumbali ya abale awo a Serbia. Germany inalowera ku Austria-Hungary. Ndiye Germany inathamanga ndikukachita ataki France komanso Belgium. Britain inakwiya chifukwa inali pa ubale ndi Belgium. zimene zinachititsa kuti a britain alowelere kumbali ya russia mwachidule ndikuwuzeni kuti world war 1 inali nkhondo ya magulu awiri kunali central powers germany austria hungary bulgaria ndi ottoman empire kunalinso allied powers russia america japan britain france komanso italy anamenyana kwa zaka 4 mapeto a nkhondo imeneyi central powers inaluza ataluza choncho ufumu wa austria hungary unathetsedwa dziko limeneli analiphwasula pogwiritsa ntchito treaty of versailles pamene ndunena pano kulibe dziko lotchedwa austria hungary analiphwasula nthawi imeneyo kunatuluka maiko awiri czechoslovakia komanso yugoslavia germany nayonso inalandidwa malo ambiri poyamba ankalamulira tanzania anawalanda britain mu 1920 analinso ndi malo ambiri ku netherlands poland komanso france konseko analandidwa ottoman empire inaphwasulidwanso mpaka ufumu wawo unathetsedwa zonsezi zinayamba chifukwa cha imfa ya mwana wa mfumu prince ferdinand mu mzinda wa sarajevo ambiri amene tinaphunzira history makamaka ku form 4 tikuyidziwa bwinobwino nkhani imeneyi aphunzitsi akhala akutiphunzitsa murder at sarajevo pamene prince ferdinand anaphedwa heir to the throne mwana wa franz joseph wa ku austria hungary ataphedwa chinalinso chiyambi cha world war 1 nkhondo zambiri zimene zazikuluzikulu zimayamba mopusa. World War 1 inayamba chifukwa cha kuphedwa kwa mwana wa mfumu. World War 2 inayamba chifukwa chonena kuti Germany inachita attack Poland. Britain inanena kuti ndi chifukwa chani mwachita attack Poland tilowerera. France kenaka ku Japan kuzalowerera mbali ya Germany, Italy, America mbali nayi kunapezeka kuti mamiliyoni ndi mamiliyoni a anthu anaphedwa.